masa min na ni tanu ani barikadali ka kan laji an kɛlen kɔ ka tanga ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma aw balimakɛ an'aw denkɛ n'aw ka kalanden mankan don bi arajo kɔnɔ n'o ye seku laji bagadaji musa tarawele denkɛ ye ni o de ye ne muhamadu camu tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko n ma bagadaji musa ka camu an bɛ ala barikada an sinsin ni deliba masa tɔgɔ barikamaba ye masa min y'a daminɛ laji ni ale de b'a laban masa min ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ye Ɛɛ laji ni ma o dɔn o masaba in de ye alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye an bɛ kisi ani nɛma o deli deliba masa fɛ o masaba in k'o kɛ an kuntigi an'an ɲɛmaa ye n'o ye muhamadu bin abudula salalahu aleyi wasalamu cɛba min cili kɛra hinɛ ye an bɛɛ lajɛlen ma laji an bɛɛ bɛ hinɛ sɔrɔla cɛba min sababu la aminata den ani abudulayi den don deliba masa ko cɛba min ma kuranɛ kɔnɔ wa ma arisalinaka ila rahamatan lil alamina a ko muhamadu ne deliba masa ye e ci k'i kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ ye an bɛɛ bɛ hinɛ sɔrɔla o muhamadu in sababu la an bɛ sɔli k'a kan an'a so denkɛw an'a ka sahaba ɲumanw ani maa minnu sɔnna ka tugu ala kira la laji garibukɛ mankan don bi arajo kɔnɔ n'o ye bagadaji musa ka camu ye laji an bɛ sunkalo kalo la an bɛ lahɔrɔma kalo la an bɛ bonya kalo la an bɛ jurumuw yafa kalo la ala ye nin kalo in de kɛrɛnkɛrɛn tile bi saba kɔnɔ an k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ negelaw ma tile bi saba kɔnɔ an k'an yɛrɛ kolo ala subuhanahu wa taala ye o de kama a ko kuranɛ kɔnɔ ya ayuhalizina amanu kutiba alayikumu siyamu kama kutiba alalizina min kabilikum deliba masa ko ya aw jɔn minnu bɛ n'aw limaniyara ni ala la n ye sun kɛ aw kan wajibi ye i n'a fɔ n y'a kɛ manton tɛmɛnenw kan wajibi ye cogo minnu na ka kɔn aw ɲɛ an filɛ o kalo la o kama an bɛ ala deli yarabi an bɛ sun minnu kan ni ko don ala k'o minɛ an ye laji n bɛ tasi bila kɛ ka taa an ka cɛkɔrɔba yɔrɔ n'o ye bagadaji musa ye nin cɛba min filɛ nin y'a tile kɛ nin jamana in kɔnɔ yan n'o ye mali ye min maa wele ka ala ka diinɛ ma a tun bɛ waaju kɛ min bɛ maaw taasi ka taa deliba masa ka sira kan a tun bɛ denmisɛnw ladi ni dangadenyaw ye denmisɛnw k'u yɛrɛ foosi ka bɔ a ma fɛn min ye fa bonya ni masa bonya ye denmisɛnw ka tugu olu la a tun bɛ furumusow ladi furucɛw bonya ko ɲuman na a tun bɛ furucɛw ladi u ka kɛ fonisiri u ka kɛ ladiri ye u n'u furumusow cɛ a tun bɛ bɛn ani kelenya ɲini buna hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ laji o de ye bagadaji musa ye ale ye an kɔn deliba masa ka hinɛ la an bɛ dugawu kɛ a ye yarabi ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma laji n ma ɲinɛ n yɛrɛ tɔma kɔ n'o ye cɛkɔrɔba ye n bɛ taasi bila kɛ ka taa a ma n tɔma n'o ye cɛkɔrɔba ye misira ala ka yafa a ma ani alisilamɛ su fɛn o fɛn y'an kɔn daba masa ka hinɛ la laji diɲɛ sigilen don nin de kan taa n b'i kɔ taa n b'i kɔ karisa sara karisa sara don dɔ a bɛ fɔ i yɛrɛ ma ko i fana taara siga tɛ a la dɛ laji lajɛ diɲɛ bɛ ban o kama an bɛ ala deli yarabi saya bɛ se an ma don min na o ka sɔrɔ an bɛ ala bolo laji bagadaji musa ka caman don bi arajo kɔnɔ ala kira muhamadu salalahu alayihi wasalamu laji ale tile la ɲamɛ ko kɛlɛ dɔ delila ka kɛ ala kira ka sabaw ni keyibara kafiri ni ɲɔgɔn cɛ laji ɲamɛ dɔ tun bɛ keyibara kafiriw bolo baara la u tun bɛ doni da ɲamɛ kun u tun bɛ ɲamɛ in minɛ u tun b'a k'u ka donitala ye u tun bɛ ɲamɛ in tɔɔrɔ o de ye tɔɔrɔ dan ye don dɔ de kɛra ninnu nana ɲamɛ in minɛ ka doni ta k'a da a kun a tɛ se doni min kɔrɔ ɲamɛ in dɛgunna o don fo k'a fɔ a to ten ɲamɛ in tɔɔrɔla o don fo k'a fɔ a to ten ɲamɛ in kumakan kɛra mun de ye tɔɔrɔ ni degun in kɔnɔ ɲamɛ in kasikan b'a fɔ lahawla se tɛ jɔn ye wala kuwata fanga tɛ jɔn na ila bilahi fo n'a kɛra ala ye alazimu ala min ka bon dɛ ni ɲamɛ in ko walahi ko se tɛ jɔn ye fanga tɛ jɔn na ko maa wɛrɛ foyi tɛ ala kɔ muhamadu y'a ka ciden ye sabu ni min bɔra ɲamɛ da kɔnɔ se foyi t'a y'a degunna u bolo a tɔɔrɔla o de ye tɔɔrɔ dan ye ɲamɛ y'i damakasi ala la nin de u nana ba dɛmɛ dasi de da kan bere tɛ bere ye min tɛ jigin ɲamɛ in kan tɔɔrɔ ti tɔɔrɔ ye min ti jigin ɲaamɛ in kan a porokotora ni ka bɔ ninnu bolo a bolila biribiri cɛba min cira ala fɛ ka kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ ye a taara kalifa don ala ka ciba la n'o ye muhamadu ye salalahu aleyi wasalam ɲaamɛ in ye ala kira yɔrɔ ɲini o don a bolila ni ka t'i da ala kira ka misiri kɛrɛfɛ a bɛ kasi la o y'a sɔrɔ kira ni sabaw bɛ misiri kɔnɔ u bɛ waajuli la ala kira tulo donna ɲamɛ in kasikan na o yɔrɔ bɛɛ muhamadu bɔra misiri kɔnɔ ni ka na i jɔ ka ɲamɛ in dalen a degunna kira ye ɲamɛ in lajɛ k'a ye bagan dɔ de degunnen filɛ bunadamadenw fɛ degun de bɛ nin kan tɔɔrɔ de bɛ nin kan hinɛ jiginna ala kira la o yɔrɔ bɛɛ laji ala kira jɔlen bɛ o la a n'a ka sabaw u bɛ misiri da la ɲamɛ in kunna kayibara kafiriw jamakulu don u bɛ k'u ka ɲamɛ ɲini u bɛ kulu kan u bɛ k'u ka ɲamɛ taafan ɲini kelen ko jama ninnu cɛla n'an bɛ ɲamɛ in ɲini a tɛ cɛ fila bolo dɛ a bɛ muhamadu bolo o yɔrɔ bɛɛ u ka ɲɛmaa ye ciden bɔ u cɛ ma ni k'o ci ala kira n'a ka saabaw ma ka taga u ma k'a f'u ye ɲaamɛ min filɛ u bolo olu kafiriw ta don u ye ɲaamɛ in san u kun wari la k'a kɛ u ka baarakɛden ye a b'u ka baara de kɛ a b'u ka doni ta wa u y'a ɲini muhamadu fɛ ni ɲaamɛ in n'a kɛlen bɛ k'a minɛ de a k'a bila a ta tɛ wali n'a y'a sɔrɔ ɲaamɛ in nana kalifa don a la de a k'a labila a ta tɛ anw kafiriw ta don an y'an ka ɲaamɛ ɲini n'a ma ɲɛ an ɲɛ dar'a kan a k'an ka ɲaamɛ d'an ma nin de cikan fɔra ala kira ɲɛna salalahu aleyi wasalam u ye ciden bila ka taa nin fɔ muhamadu ye nin fɔlen ala ka ciba ye min kɛ muhamadu k'u ma nin ɲamɛ degunnen don fo k'a fɔ a to ten nin tɔɔrɔlen bɛ fo k'a fɔ a to ten n'i ye nin bɔlen ye aw bolo ka se ne ma yan kun de b'a la o kama nin bagan in nimafɛn in ne tɛna sɔn ka nin labila k'a di aw ma aw ka nin kun tɔɔrɔ fo ka se a dan na tun o kama a ye nin sɔngɔ fɔ n ye a bɛ bɛn hakɛ min ma musaka min ma n k'o lasegin aw ma sanko nin ni na kisi kafiriw ka ciden seginna ni ka t'o fɔ ɲɛmaa ye laji o don y'a sɔrɔ sitanɛ n'o ye ibilisa ye ala ka danga b'a kan a bɛ kafiriw cɛma nin cikan in fɔra ɲɛmaa ye min kɛ ale k'u ma aw kana nin ko in ɲɛɲini dɛ a ye wuli a ka taa bin muhamadu n'a ka sahabaw kan k'u bɛɛ faga o y'a sɔrɔ sitanɛ kɛlen bɛ cɛkɔrɔba de ye kafiriw cɛman kan u t'a dɔn ko sitanɛ don laji o kɛlen min kɛ ɛɛ kafiriw ka ɲɛmaa ko ko ni anw ka nin ɲamɛ in nin tɛ feere dɛ n'u ko an ka nin feere nin sɔngɔ t'u kun anw ma ka nin ɲamɛ in kɔ a y'a fɔ madu ɲini a ka ɲamɛ in lase anw ma ni mankan de ka d'a ye a ka ɲamɛ in lase ni mankan man d'a ye an ka ɲamɛ a k'a di an ma walima n'a ko an k'a feere an b'a feere a ma fɛn siya wɔɔrɔ laji u ka ɲamɛ sɔngɔ lamɛn dɛ ɲamɛ in sɔngɔ bɛna bɛn fɛn siya wɔɔrɔ min ma o de ye ala kira ka sahaba seyidina bukari k'u ka seyidina bukari kininbolo k'u k'o tigɛ k'a d'u ma o y'u ka ɲamɛ sɔngɔ fɔlɔ fɔlɔ a filanan seyidina umaru ko k'o numanbolo tigɛ k'a d'u ma o ye ɲamɛ sɔngɔ filanan ye a sabanan seyidina usumana ko k'o da kɔnɔ nɛn bɔ k'a di u ma o ye ɲamɛ sɔngɔ sabanan ye ɲamɛ in sɔngɔ naaninan seyidina aliyu badara sajaja ko k'o ɲɛ fila ci k'o ɲɛkisɛ fila bɔ k'a di u ma o y'u ka ɲamɛ sɔngɔ naaninan ye a duurunan ala kira denmuso fatumatu zahara ko k'o d'u ma k'o kɛ jɔnmuso ye k'o ye ɲamɛ sɔngɔ duurunnan ye a wɔɔrɔnan madina yɛrɛ ka bila u ka bolo la u ka dispozisiyɔn na u k'a kɛ u sago dugu ye ni o tɛ u ka ɲamɛ walima u bɛ joli bɔn sisan sisan ni balaw ye nin fɔra min kɛ ala kira n'a ka sabaw cɛma bɛɛ dabali banna nin mana kɛ feere min ye nin tɛ feere gansan ye dɛ ala kira n'a ka sabaw tun ye maaw ye u karilen ninnu tun y'u ni di daba masa ka diinɛ ma ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'u ni an'u ka nafolo ye o yɔrɔ bɛɛ seyidina bukari wulila a ko ana ya rasululahi ala ka ciden anw kuntigi muhamadu ne don ne bukari ni kafiri ninnu de ko ne bolo de ka tigɛ ka di u ma k'u k'o kɛ ɲamɛ sɔngɔ ye Muhamadu ne jɛra anw bɛ yan e de kama anw tɛ sɔn abada e ka degun e ka tɔɔrɔ e ka miiri ka anw to balo la hali n'anw ni bɛ to o dafɛ ne bolo filɛ a y'a tigɛ k'a di u ma a ka kɛ ɲamɛ kunmabɔ sara ye sedina bukari y'a ka dantigɛli kɛ sedina umaru wulila k'i jɔ a ko ana ya rasululahi ala ka ciba ne umaru don ne bolo de filɛ n'u ko ka ne numan bolo de tigɛ k'a di u ma k'u k'a kɛ ɲaamɛ sɔngɔ ye a filɛ a y'a tigɛ umaru min ni ale welela ko alifaruku ko nkalon ni tiɲɛ farabaa ka bɔ ɲɔgɔn na umaru ko don o kɔfɛ sedina usumana ale y'i ka dantigɛliw kɛ usumana min n'a fɔra ale ma ko nɔɔrɔ fila cɛ yala laji b'o dɔn wa ala kira denmuso de dira usumana ma furu la denmuso in fatulen ala kira denmuso wɛrɛ tara k'a d'a ma o de kama usumana tun bɛ wele ko nɔɔrɔ fila cɛ usumana min ni baji tun bɛ jɔ ka kuranɛ kalankan lamɛn ala ni ala tun y'a nɛnkun sahala kuranɛkolow fɔli la n'a tun bɛ kuranɛkalan na baji woyotɔ tun bɛ i jɔ karima ka usumana lamɛn laji o usumana ko muhamadu ni kafiriw de ko ne nɛn ka bɔti ka d'u ma k'u k'a tigɛ ka d'u ma u k'a kɛ ɲamɛ sɔngɔ ye ne nɛn filɛ a y'a d'u ma u k'a tigɛ o ye dantigɛli sabanan ye dantigɛli naaninan lajɛ walahi u y'o dɛ lahawula wala wada ilabilahi alilazim lajɛ walahi sedina aliyu badara sajaja ali wulila ni ka dantigɛliw kɛ ale ko ana ya rasululahi ya ala ka ciba ɛɛ muhamadu ni kafiriw ko ko ne alihu ɲɛ fila de ka ci k'a bɔ ka di u ma k'u k'o kɛ ɲaamɛ sɔngɔ ye ɛɛ muhamadu ni ne ɲɛ fila cira ka di ninnu ma yala ne bɛ e ye cogo di muhamadu ɛɛ ni ne ɲɛ fila cira ka di kafiriw ma ne bɛ ne bɛ se cogo di ka ala kumakan kalan kuranɛ kɔnɔ Muhamadu e ɲɛda nɔrɔma in yala ne bɛna o ye tugun wa ni ne ɲɛ fila bɔra ka di kafiriw ma Muhamadu ni ne ɲɛ fila bɔra ka di kafiriw ma don min ni maa tɛ ne kɔrɔ yala ne na n sɛnsɛn cogo di ka taa misiri la ɛɛ Aliyu ye nin fɔ Muhamadu ɲɛna min kɛ Aliyu y'i yɛlɛma ni k'i jɔ silamɛ jama cɛma a ko maa si bolo tɛ tigɛ an bi dɛ maa si ɲɛ tɛ bɔ an cɛma yan ni kafiriw de ko ko nin de u ka ɲaamɛ sɔngɔ ye an bɛ ko da u kan bi u ma sigi ni min ye o yɔrɔ bɛɛ ale wulila n'a ka bamuru ye min ye zulufakari ye a wulila n'a ye silamɛ jama cɛma ni k'i taama ni ka gɛrɛ kafiriw la a ko aa ya aw kafiriw ni aw ma ne dɔn ne de ye alihu ye asan ni aluseyini wolofa de ne aliyu ye ɛ u y'o dɛrɛ fatumatu zahara furucɛ don ne aliyu ni aw ko ne ɲɛ de ka bɔ k'a di aw ma ko ɲaamɛ sɔngɔ ne filɛ ni n ka nin bamuru ye n bɛ ko da aw kan bi ɛ aw ma sigi ni min ye anw cɛma yan ɲaamɛ in tɛ di aw ma abada wa maa si bolo tɛ tigɛ anw na kuma tɛ maa ɲɛ ka bɔ anw na n'aw ko kɛlɛ de an disi bɛ aw disi la a y'aw labɛn dɛ an ni aw bɛ ɲɔgɔn na fɔ fini bɔ ani nɛrɛ bɔ laji ale de ye nin dantigɛli kɛ kɛlɛda la nin don nin dagalen don dɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'i yɛrɛ majamu o ye cɛfarinya dɔ ye ale y'o de kɛ ka kafiriw cɛma ka taa yɛrɛ majamu k'a ka cɛfarinya k'a jira k'a dɔ bin tɛ se ka kɛ olu kan olu ye danfɛn ye ɲaamɛ ye danfɛn ye ɔ danfɛn dɔ ka danfɛn ɲɔgɔn tɔɲɔ ko se b'a ye abada olu ye silamɛw ye silamɛya kiri ma jɛn ni o ye o kama silamɛw wulicogo filɛ ka bagan defan kira n'a ka saba wuli cogo filɛ ka ɲaamɛ defa ni ka kisi ka bɔ mɔgɔw bolo minnu tɛ ala ko dɔn minnu tɛ hinɛ dɔn ɲaamɛ in kɛlɛ de bɛna wuli ale nɔfɛ nka mun de jara ala ye ala kira n'a ka sabaw bɛnna u bɛnna kelen ma sabu bɛɛ jɛra k'i kumakan kɛ kelen ye ka hakilinaw kɛ kelen ye ka bɛn kumaw jira wa maa si ma kɛ jitɔ ye u cɛma a don ni nin kɛra maa dɔ ye u b'a fɔ ɛ danga don wa ne bolo ka tigɛ ko ɲaamɛ ko o bɛ boli nka ninnu tun y'u ni di ala ka diinɛ ma ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'u ni n'u ka nafolo ye olu kuma fila fɔ olu ko ala olu tun ko kira laji o de jara ala ye ala bɛna jibirila ci muhamadu ma salalahu alayhi wa salam jibirila ko ko ale min ye mɛlɛkɛw ka ɲɛmaa ye ko ala y'ale yamaru ni mɛlɛkɛ caman ye u ka fara silamɛw kan ka silamɛw dɛmɛ nin don laji a don y'a sɔrɔ kira n'a ka sabaw sabaw minnu ko jɔn bɛ nin don u tɛ tɛmɛ maa bi saba bɔɲɔgɔnko kan nka kafiri ninnu tun bɛ maa ba kelen bɔ u jɔn bɛ kɛlɛ bolo yɛrɛ de ka kulu sanfɛ bamuruw kɔrɔtalen don u jɔn ɲɛ bɛ kira n'a ka sabaw la u jama ma ca u jɔnna u la o ye jɔnna dan ye jɔnmaya ye kara ye dɛ nka u t'a dɔn ala ka dɛmɛ bɛ na de ka se silamɛw ma nin don o de kama daliba masa ye jibirila ci a ka n'a fɔ ala kira ɲɛna salalahu alayhi wa salam ko ala ka foli b'a ye a n'a ka sabaw ani kɛlɛkɛcɛw sabu u bɛnna ni ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u y'u ni di yaasa ni ɲaamɛ in ka kisi o kama ko ala ko a bɛn'u dɛmɛ ni mɛlɛkɛ caman ye u ka jigin ka silamɛw dɛmɛ nin don kafiriw kan jinɛ minnu bɛ yen olu ka na silamɛw dɛmɛ nin don kafiriw kan kɔnɔ minnu bɛ pan sanfɛ nin don laji walahi o bɛɛ ala kira n'a ka sabaw dɛmɛ nin don u bɛ kɛlɛ la baji min da la o baji kɔnɔfɛnw pɛrɛnnen don ka ala kira n'a ka sabaw dɛmɛ nin don o yɔrɔ bɛɛ ala kira ye sabaw fara ɲɔgɔn kan ni ka dugawu kɛ silamɛw ye nin don a ko ya ne ka sahabaw n ka dugaw bɛ aw ye ni kɛlɛ min wulitɔ filɛ ala ka dɛmɛ bɛ aw ye a y'aw disi da kafiri ninnu disi la a kan'u to abada o yɔrɔ bɛɛ sedina ali wulila n'a ka bamuru ye ka yɛlɛ sokɛ sanfɛ fini min b'a la fini de ye jɛma ye sokɛ min n'a b'o sanfɛ sokɛ in ye jɛma ye a y'a furumuso n'o ye fatumatu zaharaw ye ni k'o labɛn k'a masiri sanu na ni k'a sigi sokɛ sanfɛ ni ka na n'o ye k'o jira kafiriw la a ko yaa kafiriw ni aw ma ne dɔn ne ali don ali bi nin de ye ne furumuso ye min tɔgɔ fatumatu nin de ala kira muhamadu sɔrɔlah wa sa a denmuso ye wa n ye nin de da aw ni anw cɛ ni aw sera anw na ne furumuso ni sokɛ in a ye taa n'a bɛɛ ye nin de fɔra don min na kafiriw ye dɔnkili da o de kɛra dɔnkilida ka ɲi dɛ nisɔndiya dɔnkili da u y'o de da k'u bɛna kɛlɛ in tigiya ta o yɔrɔ bɛɛ kɛlɛ de wulila u ni ɲɔgɔn cɛ sedina aliu n'layi a bɛ saabaw ɲɛma ala kira ka kɛlɛkɛ cɛfarinw bɛ yen hamisata ninnu tun bɛ kɛnɛ kan a don nin kɛra ituwaba ye silamɛya kɔnɔ dɛ o de kama bagan dɔnɲɔgɔnma in kana sɔn jɔn kana sɔn lajibi lahi dɔnni ma ɔ silamɛw jɔra nin don kɛlɛ kan bagan de kunkɔrɔ dantanfɛn dɔ de kunkɔrɔ k'a ni kisi ka bɔ ma o kɛlɛ de wulitɔ filɛ ala ka dɛmɛ bɛna kɛ silamɛw ye ni kɛlɛ in daminɛlen laji fagacogo bɛɛ jira kafiriw la a don n'i ye kafiri min ye o cɛci bɛ cɛciko saba la o ye sedina aliu ka npanmuru nɔ ye o kafiri in na N'i ye kafiri min ye o kunkolo tigɛlen ka bɔ a kan da la kunkolo t'a da la fiyewu o ye silamɛw ka npanmuru nɔ ye o kafiri in na laji n'i ye kafiri min dalen busan nɔ t'a la muru nɔ t'a la a salen dalen don o ye mɛlɛkɛw ka maa fagacogo ye mɛlɛkɛw ye minnu faga o don ni mɛlɛkɛ bɛ maa faa laji ale bɛ na dɔrɔn fiɲɛ bɛ tigɛ i la de adamaden tɛ mɛlɛkɛ ye dɛ o de kama malikulimawutu n'o ye niminɛ mɛlɛkɛ ye n'ale bɛna maa ni bɔ don min na i b'a ye a bɛna ni kisɛ bɔgɔti ka taa laji kafiri dɔw bɛ yen minnu fagacogo yera walahi joli kɛnɛ bɛ ka suran ka bɔ minnu ɲɛkisɛ fila fɛ joli kɛnɛ bɛ ka suran ka bɔ minnu da kɔnɔnaw fɛ joli kɛnɛ bɛ ka suran ka bɔ minnu nunw fɛ joli kɛnɛ de bɛ ka suran ka bɔ u da kɔnɔnaw fɛ laji ni u ɲɛkisɛ fila falen joli kɛnɛ la yala i b'o kafiri ninnu fagacogo dɔn wa jinɛw de y'olu bisi o don k'u faga o kɛra jinɛw ka maa fagacogo ye walahi jinɛw ye kafiri minnu minɛ u b'u bisi u kan ngɔnɔ ma fiɲɛ de bɛ tigɛ u la ɲɛkisɛ bɛ fa a bɛ funu jolikɛnɛ bɛ suran ka bɔ ɲɛkisɛ fɛ da kɔnɔna nɛn bɛ solo ka bɔ da bɛ fa jolikɛnɛ la nun fila bɛɛ bɛ fa jolikɛnɛ la jinɛw ye kafiriw faga nin don nin cogoya la laji nin don walahi kafiriw joli de solola ka jigin iko kɔfolo bɛ kɛ cogo min minnu b'a dɛmɛ dasira silamɛw fɛ ni ah, berew ye olu tarabasolen dalen bɛ dugu ma dɛsɛlen don ka wuli k'u jɔ ah. kɔnɔw ni sɛgɛ minnu bɛ sanfɛ olu jiginna ni ka na olu tɔw sɔki k'u faa ala dɛmɛ ka girin dɛ ɔ laji a tɔ tora kafiri jama minnu ye ah. olu wulila o yɔrɔ bɛɛ ko se sɔrɔlu kan k'u b'u yɛrɛ ɲini bajiba min bɛ ni kɛlɛ bɛ ka k'o kɛrɛfɛ u y'u fili o baji in na bama minnu bɛ baji kɔnɔ ani jɛgɛba minnu bɛ yen olu fana y'o kafiri tɔ ninnu dun k'u bɛɛ faga u silatununna nin don silamɛ mɔgɔ bi saba ani kɔ kɔntri ninnu jamakulu nka ala sɔnna ka dɛmɛ d'u ma mun de y'a kɛ laji ala m'u dɛmɛ k'u tɔgɔ silamɛw koyi ala y'u dɛmɛ sabu u hinɛla de ye u makarila wa u tilala ka bɛn ka kɛ kelen ye o laji hinɛ ni makari tɛ yɔrɔ yɔrɔ bilahi ala ka dɛmɛ tɛ yen hinɛ ni makari tɛ yɔrɔ yɔrɔ ala ka hinɛ tɛ yen wa du kɔnɔ dudenw n'aw ko ala ka hinɛ ka jigin du kɔnɔ a ye hinɛ ɲɔgɔn na aw ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana kɔnɔ denw n'aw ko aw mago bɛ ala ka hinɛ la ala ka hinɛ ka na aw ma hinɛ ka na aw ma ka bɔ daliba masa yɔrɔ lafiya ka na aw ma f'anw minnu ye jamana kɔnɔ denw ye anw de bɛ ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye donda kelen bɔda kelen denw fa kelen ba kelen denw ka ɲɔgɔn kanu ka hɛrɛ kanu ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn jɛ juguman na n'anw y'o de kɛ anw mago bɛ min na ala bɛ fɛn ka ɲɛ an bɛ ka sama fɛnw kɔ dugukolo kɔ kan ala ka dɛmɛ ka bon n'o bɛɛ ye siga t'a la dɛ laji laji daliba masa ko alikuranɛ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na an kana fara fara an bɛ tile min na bi bilahi gɛlɛya min bɛ dugumakolo kɔ kan n'i bɛ gɛlɛya in bɔ fan ɲini foyi tɛ fo bɛnbaliya anw banna ɲɔgɔn na min ye faama ye o tɛ hinɛ faantan na abada min yɛrɛ ye faantan ye o y'a ɲɛ tana kɛ a maa ɲɔgɔnw ye min ye dɔnnikɛla ye o tɛ dɔnni baara kɛ tiɲɛ sira kan anw bɛ tile min na anw ye diɲɛ in minɛ ka diɲɛ malasa gɛlɛya o gɛlɛya bɛ dugukolo in kɔ kan ni gɛlɛya ninnu kelen kelen si ma kɛ sanji ye ka jigin an kan tɛmɛsiraw bɛ yen an y'an pan minnu kunna dɛ an ka fɔlɔkɔrɔ maakɔrɔw minnu tɛmɛna ka kɔn bi ɲɛ olu tilew la lafiyaw tun bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ tun damu tɛ tan nka olu tilew la bɛnw tun bɛ kelenyaw tun bɛ bolodiɲɔgɔnmaw tun bɛ yen hɔrɔnyaw tun bɛ yen danbew tun bɛ yen nka bi munna o de banna laadiriya ni tilennenya anw y' an ban o de ma sa bɛɛ de y'i kɔnɔ dabiri bɛɛ ye min kan ka ɲuman kɛ o ye o bɛ juguman ta k'o ɲɛsin o ma min kan ka hɛrɛ kɛ min ye o bɛ juguman kɛ o la faama tɛ hinɛ faantan na abada tɔɔrɔ ni degun bɛnbaliya du kɔnɔ baarakɛ yɔrɔw la quartier yɛrɛw kɔnɔ sigidaw la taafan ani nafan tɛ an si la anw minnu ye Ala ka jɔnw ye anw ko k'an mago bɛ Ala ka dɛmɛ la o dɛmɛ bɛ bɔ min bɔcogo t'a la dɛ nka n'an yɛrɛw damaw kɛra gɛlɛya tabaaw ye k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma an yɛrɛw ka gɛlɛya sababu bɛ bɔ an yɛrɛw la nɔgɔya bɛ bɔ min laji sunkalo in kɔnɔ nin bilasirali in Ala ka nin kɛ faamuko ɲuman ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma. sunkalo daminɛ an ye emisiyɔn dɔ kɛ arajo kɔnɔ yan a don maa caman bɛ minnu ye an wele a ka ca maa kɛmɛ fila ye walahi an ye emisiyɔn dɔ kɛ an kumana sigo kan hakili la maaw tun bɛ ka emisiyɔn lamɛn sigo min na an kumana kan an da tora sigo kan dɔ la min ye maa min dalen sunɔgɔ la ka sigo k'a ye i ka sunɔgɔ kɔnɔ ko e bɛ ka sigo ji la mɔgɔ caman de bɛ minnu ye a fɔ an ɲɛna an ka laseginni kɛ a kan kosɛbɛ sigo de ye fɛn ye maa dalen sunɔgɔ la i bɛ fɛn minnu ye i ka sunɔgɔ kɔnɔ olu de bɛ wele ko sigo sigo ye tamasiyɛnw de ye fɛnjugu tɛ a bɛ maa ladɔnniya de kow kan minnu bɛ senna walima ko minnu bɛ nalen wali ko minnu bɛ fɛ ka kɛ o ye ala ka dɛmɛ n'a ka hinɛ de ye sigo bɛ tila tilayɔrɔma saba bɔɲɔgɔnko ala kira ka kuma don salalahu aleyihi wasalam tilayɔrɔ fɔlɔ o bɛ bɔ ala yɔrɔ tuma min na jɔn dalen ala bɛ se k'o jira i la olu ye hɛrɛw ye ani yɛrɛ kunnakow a filanan i b'a ye setanɛ wali banajugu wali maajugu wali jinɛ setanɛ olu bɛ to ka maa lasigo sigo jugumanw la o sigo ninnu caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ tuma dɔw la maa min i b'a sɔrɔ a ka ca la a tigilamɔgɔ a janaba nɔgɔtɔ bɛ to k'a da walima maa min i seliji t'i la i to k'i da walima min bɛ to k'i pɛnpɛrɛn i disi kan k'i da ɔ jinɛ setanɛw ka jugu mɔgɔ ma o waati ninnu kɔnɔ surtout sugo la maa min fana bɛ a sabanan n'a ka miiri ka ca a datɔ a bɛ sugo kuma dɔw la a bɛ f'o ma ko sugo ɲagaminen ɔ nka maa min bɛ sugo a yɛrɛ damɛlɛkɛ la n'o ye k'a ye a damɛlɛkɛ ye chaque fois dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ caman a bɛ sugo o de la laji o mɔgɔ de ka ca damɛlɛkɛ yalala i b'o dɔn o ye maa ka tamasiyɛn de ye do n'a fɔra dolo bɛɛ n'i ka tamasiɲɛ don ala ye danni kɛ a ma kɛɲɛni kɛ a ye maaw da maaw tɛ kelen ye maaw tɛ kelen cogo min na ɲɛ bɛ boloden kɔnɔ na o tɛ kelen cogo min maaw yuru tɛ kelen ten dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ale dolo ala y'a dan k'a ka tamasiɲɛ bila fiɲɛ fɛ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a ka tamasiɲɛ bɛ tasuma fɛ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a ka tamasiɲɛ o bɛ bɔgɔ fɛ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a ka tamasiɲɛ o bɛ ji fɛ ɔ i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ ni kelen kelen fɛn fɛn filɛ a bɛɛ ka tamasiɲɛ bɛ boli a tigila mɔgɔ kan Maa min yɛrɛ bɛ yen n'a bɛ sugo ji la tuma bɛɛ ka caya laji b'a jateminɛ depuis dɔw fitinin u bɛ jilasugo kɛ maa caman b'o dɔn a yɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ depuis olu kɔrɔbaya olu ka jilasugo ka ca n balimakɛ n balimamuso ye min tulo bɛ bagadaji musa ka kan na tuma bɛɛ e dalen sunɔgɔla yɔrɔ bɛ to ka sugo ji la ni yɔrɔ in lamɛn tamasiɲɛw de don minnu bɛ boli mɔgɔw kan i bɛ nin ka gɛlɛyaya i bɛn'a dɔn c ka sɔrɔ i bɛ bolila yɔrɔ caman o tɛ i b'a jateminɛ i yɛrɛ la laji maa min bɛ jilasugo kɛ ka caya a tigila mɔgɔ bɛna a ye a yɛrɛ la a bolola nafolo tɛ basigi abada a bɛ nafolo sɔrɔ cogo o cogo nafolo in bɛ tiɲɛ ka taa a t'a dɔn a tiɲɛna cogo o cogo o ye tamasiyɛn fɔlɔ ye a filanan i b'a ye a yɛrɛ la a donko o donko diɲɛ ko o ko la o ko in daminɛ bɛ minɛ ka diya la a bɛ hɛrɛ sɔrɔ o ko in na a bɛ nafa sɔrɔ o ko in na a mana don ko o ko la a bɛ nafa sɔrɔ a ko la a bɛ hɛrɛ sɔrɔ a ko la nka gɛlɛman bɛ kɛ mun ye a ko labanw bɛ tila ka tiɲɛ a tigila mɔgɔ bolo a mana don ko o ko la ko daminɛw bɛ diya la nka ko ninnu laban u bɛ tila ka tiɲɛ a ka kow laban bɛ gɛlɛya bolo nin de bɛ kɛ mɔgɔ la ka caya maa min bɛ sugo ji la a sabanan i b'a ye jilasugo kɛbaga bɛ mun jateminɛ a yɛrɛ la mun de bɛ kɛ a la n'o fana bɛ k'a kɔnɔ gan i b'a ye a b'a jateminɛ a yɛrɛ la mɔgɔw mana layidu kɔni t'a ye dugukolo kɔ kan karisa bɛna nin kɛ e ye bɛna nin di i ma bɛna nin ko in k'i ye n'ale kɔni bɛ nafa sɔrɔ o ko in na ayi o tɛ kɛ dɛ layidu wɛrɛw bɛ t'a ye olu bɛ kɛ nka layidu o layidu mana t'a ye mɔgɔw fɛ k'a ka nafa dɔ b'a la bilahi a tɛ sabati wa a tigilamɔgɔ garisɛgɛ tɛ basigi a ka sɔrɔ bɛ c ka sumaya de tuma dɔw bɛ kɛ a bɛ wari dɔw sɔrɔ a tant que u ma ba dɔw yɛrɛ sɔrɔli bɛ kɛ ba a ka furu yɛrɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ muso min furu i b'a jateminɛ a bɛ denw basi ka furuko ma a ka furuko tɛ sabati cɛ caman bɛ se k'a fɔ karisa min furu ni furuko layidu ka ɲi nka a tɛ ten o de gɛlɛya bɛ u caman kan laji ɲɛnatigɛ sigilen don fɛn dɔ kan maa n'i ka gɛlɛya n'i ka problème bɔfan dɔn foyi ci i jɛbilen wuli k'o ɲɛɲini o la laji maa minnu bɛ yen u sigilen n n'u tulo b'an na maa caman y'i yɛrɛ ye nin explication in kɔnɔ sisan min bɛ ka fɔ caman y'a dɔn c nin de olu ka gɛlɛya ye an bɛ segin a kan laji maa min dalen sunɔgɔ la su fɛ n'a bɛ sugo ji la n ko i ma jila sugo ye fɛn de ye tamasiɲɛ don fɛn kɔrɔma a bɛ boli maa dolo kan ɔ maa min bɛ yen n'i b'a tɛ kɛ kuma caman a nafa a bɛ nafa de kofɔ i ka kow kɔnɔ nka e b'a ye nafa foyi tɛ e ka ɲɛnamaya kɔnɔ ah. e yɛrɛ bɛ ka minnu sɔrɔ ka da mun kan e ka ko si tɛ min basigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya ma e bolola nafolo ah. e mana a sɔrɔ cogo o cogo ah. hali n'i y'a ɲini k'a mara de nka tant que a b'e tɔgɔ la walima a b'e bolo a bɛɛ bɛ tiɲɛ tiɲɛ cogo la e yɛrɛ t'a dɔn a tiɲɛna cogo min na fo tuma dɔw bɛ kɛ i bɛ to k'i sigi k'i miiri ko ah Ne ka nin nafolo in tun bɛ ne bolo nin taara min i b'i sigi de k'i ka devis kɛ i kelen k'i bolola nafolo taafan ɲini o ye hɛrɛ ye mɔgɔ nafolo ka kɛ komi fiɲɛ ye a carila ka taa tacogo t'a la i tɛ se k' i to la abada k'i bɛ se ka sigi sigi kɛ walima bɛ se ka ko dɔ labɛn i yɛrɛ ye o ma ɲi ko de b'a kɔnɔ gɛlɛya dɔ de b'a kɔnɔ laji a filanan i b'a ye i yɛrɛ la maa min bɛ yen nin bɛ kɛ o la tuma caman i b'a ye mɔgɔw kɔni mana layidu ta a ye ka ban o layidukan o layidukan k'a bɛ nafa sɔrɔ o ko in na a bɛ hɛrɛ sɔrɔ o la layidu tɛ tiimɛ nafolo ko layidu bɛ ta a ye mɔgɔw fɛ baara ko layidu bɛ ta a ye mɔgɔw fɛ a ka hɛrɛ ko layidu bɛ ta a ye mɔgɔw fɛ nka kelen t'a si la min bɛ jaabi a bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔw yɛrɛ jaabitɔ i kɔntannen k'i ko olu dɔw bɛ na ɲɛnabɔ jigilatigɛ bɛ don a kɔnɔ Laji n bɛ ka kuma ni fɛn min ye dɔnni kɔnɔ kuma don dolo tamasiɲɛ don laji maa dɔ bɛ n'i y'a ɲininka sa ne bɛ ka boli ale yɛrɛ de kan ne ni ale yɛrɛ de bɛ kuma na ka sɔrɔ o a dolo yɛrɛ tamasiɲɛ juste o de bɛ ka fɔ tan o ɲɛnamaya sigilen don nin de kan n'i ye maa dolo dɔn ka ban dɔrɔn baara nɔgɔyara an karamɔgɔw tulo b'an na an bɛ dugawu ɲini u fɛ laji o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen i b'a jateminɛ i yɛrɛ la i mana don diɲɛ ko o ko la dugumakolo ko kan a ko daminɛ bɛ diya i la nka laban bɛ gɛlɛya mun b'o kɛ e ka tamasiɲɛ bolilen don fɛn min kan n'o ye ji ye ji yɛrɛ tɛ fɛn min basigilen don ji tɛ fɛn basigilen dɛ ɔ nka fura de b'a la min bɛ se k'a to e ka ko bɛ basigi maa caman bɛ minnu ye sarakati gɛlɛnw bɔ koyi dɔw bɛ a fɔ ye k'u ka taa jinɛw sɔn jinɛsɔn baara tɛ ni to ye abada maa kan'i yɛrɛ bil'o la n'i bɛ dɛmɛ ɲini dɛmɛ ɲini ala nka n'i ye solofɛn ka dɛmɛ ɲini fɛn wɛrɛ fɛ i ye fila fara ala kan ala kan i b'a ye i yɛrɛ la maa min bɛ yen ne nin bɛ kɛ o la baara cogo de b'a la kuranɛ kɔnɔ gundo de bɛ yen sɛgɛrɛ bɛ yen de suratul kawusara a bɛ alikuranɛ kɔnɔ laji ali yɔrɔ jan tɛ suratul kawusara a bɛ duguma suraw na a bɛ bɛn aya saba ma laji o de bɛ sɛbɛn bisimilahi

forokofaraka jilagogo babɛ min bɛ bɔ ji jukɔrɔ o bɛlɛkisɛ den kɔnɔntɔn laji bɛ baara n'o de an tɛ se k'a bɛɛ sɛgɛrɛ fɔ gundo b'a kɔnɔ sɛgɛrɛ b'a kɔnɔ arajo la kuma don ɔ ni i kunkolo gana ni don u ma se kalili la i bɛ fugula bɔ la mɔgɔw b'a lajɛ ɔ o kama an b'an da to a dalu la n'a jiri la k'a jira mɔgɔw la min bɛ ka fɔ kunfɛ kuma tɛ o kama de bi sisan maa minnu bɛ n'u yɛrɛ ye nin okasiyɔn kɔnɔ olu ka ko bɛɛ kɛ u ka weleli kɛ sisan sisan u ka se ka denmani kɛ ka fura lasɔrɔ an na laji o kɔfɛ wusulan bɛ yen min bɛ siri tigɛ laji wusulan bɛ yen min bɛ garijɛgɛ dayɛlɛ wusulan bɛ yen min n'i y'a ta diɲɛ an bɛ an bɛ dugumakolo kɔ kan min ni ala ta bɛ bɛn bilahi dugawu jaabibaga ye ala de ye ni ala kitira la u bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna siga foyi t'a la bagadaji musa ka camu mankan don la o wusulan o de ye n ka cɛkɔrɔba ka wusulan min n'a tun b'a kofɔ yɔrɔ maa caman bɛ bɛɛ ko n bɛ se wusulan dilan na nka fɔlɔla cɛ min dugukolo kɔ kan mali kɔnɔ yan seko don o denkɛ muhamɛdi camu tarawele mankan don ka dilan cɛkɔrɔba kɔ n'a dalo lakika ye k'a di cɛw ma k'a di musow ma haminako gɛlɛn bɛ minnu na minnu ka furuko gɛlɛyalen don denko gɛlɛya bɛ minnu na minnu bɛ yen nɔ n'u y'u sen don k'u bolo don min n'a ka bitigi dafirilen bɛ bi ni bitigi tɛ marise kɔmɛrisan min bɛ n'a ka da ye ka relasiyɔnw sɔrɔ kɔmɛrisi ka yiriwa maa min bɛ a ka da ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ka nafolo sababu nɔgɔya a ye maa min bɛ a ka da ye ka bɔ wali bolomafɛn kɔnɔ ka yɛlɛ a yɛrɛ halala bolomafɛn kan maa min bɛ a ka da ye yɛlɛma ka don a ka diɲɛnatigɛ la maa min bɛ ala k'a ka ko kɔrɔta jeune plein min bɛ yen a ye baara kɛ ka kalan kɛ ka diplôme b'a bolo hali bi baara tɛ yen maa min fana bɛ yen hali bi i sigilen bɛ so kɔnɔ cogoya tɛ yen wusulan in bilahi a bɛ dɛmɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye ɔ laji a ka kɛ numéro bɛna di bɛɛ ka weleli kɛ sisan k'a lasɔrɔ malitel 60 22 65 22 60 22 65 22 orange 74 45 54 33 74 45 54 33 laji fura nin bɛɛ fɛn fɛn filɛ a bɛɛ bɛ minɛ kuluba de ɔ k'a fɔ k'i y'a ta yɔrɔ wɛrɛ min ye ne sɔrɔ yɔrɔ ye a ba sunkalo in na k'a daminɛ dugu mana jɛ fo su fɛ n bɛ kɛ kuluba ɔ wa fana fura in yɛrɛ bɛɛ fana bɛ kɛ yen ɔ o kama n b'a ɲini silamɛw fɛ ni min b'a ta i k'i jija i ka nkalon bɔ n da i k'a ta n yɛrɛ bolo de ka ɲi ɔ a baara cogo n'a dalilu hali karamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ye ne wele a kama karamɔgɔ caman i kumana fɛn min kan anw yɛrɛ ye karamɔgɔ ye anw bɛ se ka nin sɛbɛnniw kɛ min y'a fɔ e de b'a dɔn an bɛ se i ma i k'an dɛmɛ i k'a kelen d'an ma o kɛra o ɲɔgɔn na caman sunkalo in kɔnɔ koyi olu nana olu nana an y'a di olu ma olu yɛrɛ bɛ t'a kɛ e bɛ fɛn dɔ dɔn dɔ bɛ n'o t'o dɔn dɔ fana bɛ o bɛ fɛn dɔ dɔn e yɛrɛ t'o dɔn an bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa de nka a bɛɛ dafalen bɛ jɔn na o de ye Alahu subahana watala ye o kama laji n b'a fɔ silamɛw mɔgɔ fɛn fɛn bɛ n'i bɛna'a ta i k'a ta ne yɛrɛ bolo o de ɲɔgɔn tɛ ni ala ka jɛ numéro minnu fɔra i bɛ wulili k'o la n bɛna émission laban na kuluba an bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bagadaji musa ka du kɔnɔ a bɛɛ bɛ fɔ yen laji o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an kumana sogo wɛrɛ kan min ye suraso ye suraso de ye sogo ye maa caman bɛ yen minnu b'ale kɛ cɛ b'a kɛ i n'a fɔ muso b'a kɛ i dalen sunɔgɔ la ka siko k'a ye i ka sunɔgɔ kɔnɔ ko maa dɔ de bɛna da e fɛ a tigilamɔgɔ bɛ n'a ɲini ka kafoɲɔgɔnya tɛmɛ i ni ale cɛ o bɛ kɛ cɛ la cogo min o bɛ kɛ muso la ten cɛ min bɛ ni ale ma muso furu chaque fois a dalen a ka dilan kan a bɛ sogo ka musolamɔgɔ dɔ ye tuma caman k'o bɛ na da fɛ a b'a ɲini kafoɲɔgɔnya tɛmɛ a ni a cɛ laji fɛn cɛjuguba a bɛ kɛ muso fana la muso min n'a ma furu i b'a ye tuma dɔw la a bɛ sogo ka cɛ dɔ de ye k'o bɛna da fɛ a bɛna ɲini kafoɲɔgɔnya tɛmɛ ale ni cɛ wa hali maa min fana furulen bɛ i kɛra cɛ i kɛra muso ye ni gɛlɛya in b'i sɔrɔ tuma caman ka sogo ka maa dɔ ye tuma bɛɛ k'a bɛna da fɛ a b'a ɲini kafoɲɔgɔnya tɛmɛ e ni a cɛ a bɛ kɛ cɛ la cogo min nin bɛ kɛ muso la ten laji a gɛlɛman ye mun ye a bɛ maa o maa lasɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka kunnasiri da a tigi kun sabu fɛn min ka baara don maa caman m'a dɔn jinɛ sitanɛ ka baara don sitanɛ fanga b'a la dɔnni b'a la k'a yɛrɛ bayɛlɛma ka kɛ danfɛn sugu bɛɛ ye fo n'a bɔra ala kira la salalahu wa salam ala kira yɛrɛ y'o fɔ a se bɛ sitanɛ o de kama A bɛ muso dɔw bɛ u bɛ sugo k'a ye k'olu yɛrɛ burancɛ walima u yɛrɛ cɛ kɔrɔkɛ walima u yɛrɛ maloyalamɔgɔba k'o bɛ na da u fɛ ɔ e kɔni b'a ye kɔni fɛn min ka telin k'a yɛrɛ bayɛlɛma k'a yɛrɛ k'i yɛrɛ maloyalamɔgɔ ye sugo kɔnɔ ka na da i fɛ sitanɛ ka baara don o de kama n'a jarabira i la n'a tugura i kɔ a b'i ka diɲɛnatigɛ ɲaami i bolo bi a ye fili se mɔgɔ caman ma cɛ caman bɛ nin nɔ a kɛra sababu ye ka degun se u ma ka kunnasiri da u kun u mana u bolo don diɲɛ ko o ko la o ko in tɛ ɲɛ u bolo n'u ma gɛlɛya u tɛ nɔgɔya wa a bɛ kɛ sababu ye garisɛgɛlatiɲɛ k'o de se i ma i garisɛgɛ de bɛ minɛ k'a malasa i bolola sɔrɔ de bɛ kɛ ko tasuma b'a la a tɛ sabati i bolo fiyewu wa i mana i sen don diɲɛ ko o ko la a tɛ ɲa f'a laban n'i m'i kɔlɔsi mɔgɔw b'a fɔ danga b'i kɔ ka sɔrɔ si tɛ walahi laji fɛn min ka baara don nin de don nin tɛ mɔgɔ sɔrɔ tuma si sunɔgɔ kuma na ah. a juguyara cɛ caman ma a ye hakili wasi wasi se olu ma ah. a juguyara cɛ caman ma a kɛra sababu ye ka jɛnɛyako bana se olu ma ah. kulusijala gosi faiblesse impuissance sexuelle a kɛra sababu ye k'o bila olu la tellement que chaque fois e dalen bɛ sunɔgɔ la e de bɛ sugo k'a ye ko muso dɔ bɛ na da e fɛ sunɔgɔ kɔnɔ e kelen b'i da i ka dilan kan su fɛ maa tɛ da e fɛ nka sunɔgɔ kɔnɔ tuma bɛɛ de bɛ sugo k'a ko muso dɔ nana da e fɛ e bɛ wuli ka sɔrɔ i ka kulusi tiɲɛna a ɲiginna ni lawa a bɛ kɛ tuma bɛɛ jɛnɛba ko la e bɛ jɛnɛba ko la muso t'i bolo so kɔnɔ e kan k'i yɛrɛ ɲininka o la dɛ aa i kan k'i yɛrɛ ɲininka o la dɛ ɔ maa caman b'i yɛrɛ nɛgɛn nin de ko i ka jinɛmuso bɛ na da e fɛ kana sɔn ka to ka nin kuma fɔ dɛ ɛ muso wɛrɛ ma sɔrɔ e bolo fo jinɛmuso ah. ah, tuma bɛɛ de bɛ jɛnɛba ko la ɲɛgɛn kɔnɔ maa kana ala deli o la dɛ laji ɔ a bɛ k'i ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ ah. k'i mako sa ah. k'i ka ko daji i dɛsɛlen don ɔ o caman de bɛ wuli k'i jɔ ko mɔgɔw y'ale dabali abada bilahi laji jinɛ sitanɛ ka dabali ka jugu ni buna hadamaden ta ye a bɛ muso minnu kɔ a caman bɛ muso caman bɛ yen walahi u mago salen bɛ bi fo k'a fɔ a to ten nin de ka baara don a kɛlen bɛ sababu ye k'a sen dɛrɛ u ka ɲɛnamaya kan musoya sara ni cɛɲa bɛɛ lajɛlen bɛ u la nka nin bɛ kɛ muso o muso la a yɛrɛ k'a santi a yɛrɛ la i b'a y'a dɔw bɛ minnu ma furu a kɛlen bɛ sababu ye k'a sen da olu ka furuko kan cɛ caman bɛ yen minnu b'u furuko layidu ta i ye nka u tɛ se k'a kɛ a bɛ kɛ komi jɔ de bɛ u ni furu sɔrɔ cɛ nka u kariyalen don ka fɛn bɛɛ kɛ nka furu kɔni abada tɛ se ka kɛ e e bɛ to o de la fo musoganaya la nin de kɛlen bɛ sababu ye ka kunnasiri don e ka furuko kɔnɔna i t'o dɔn dɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ka i mangoya ka gɛlɛya se i ma yɛrɛ de i ka ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛya min n'a tɛ kɔtigɛ e ma a bɛ muso min na n'o bɛ furu kɔnɔ o muso ma sina ka jateminɛ a la walima o cɛ ma sina ka jateminɛ a la cɛ min furulen don bɛnbaliya aw furu ɲɔgɔnma filaw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ o tɛ kɔtigɛ tuma si a bɛ kɛ i ko tasuma bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔw aw bɛ kɛlɛ aw yɛrɛ b'aw sigi ka kɛlɛ in bɔyɔrɔ ɲini aw t'a dɔn nin de bɛ kɛ sababu ye ka muso caman bɛ a ye de se u ma wa laji a gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye nin sura sugo min n'i b'a kɛ jinɛ sitani min bɛna da musow fɛ su fɛ ah. eh, n'a sera i ma tuma dɔw k'i sɔrɔ hayida la ala ah. a y'i mago sa dɛ eh, o yo a y'i mago sa dɛ n'o kɛra ah. n'i ye kɔnɔ ta o kan a b'a kɔnɔ tiɲɛ muso caman bɛ yen olu ka kɔnɔ tiɲɛ banbali a juba a ju bɛ bɔ ninnu de la laji nin kɔtigɛbali bɛ mɔgɔ min na foyi tɛ nin gɛn ka bɔ e kɔ fo kuranɛ haya jɛlen ye labɛnko ɲuman ani jiri o de kama ne ka cɛkɔrɔba a b'a baara kɛ b'a baara kɛ ni alikuranɛ suran ye aya don min bɛ kuranɛ kɔnɔ suratuli bagara kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn n'o ye ayatali kurusi ye ale bɛ baara o de la n'a baarala a yiri bɛ bɔ n'o ye mɔgɔjiri a bɛ di a tigi ma a b'a ko a tɛ dan o ma dɛ a b'a a wusulan fana bɔ o bɛ bɔ ni yiri jumɛn ye satinɛ lili mana lili barakante ani layi laji ɔ o de baaralen sisan k'a di a tigi ma a b'a ko n'a sera a ma ni ala sɔnna a ma b'a kɛcogo bɛɛ fɔ a ye walahi a kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya o gɛlɛya se i ma a bɛɛ bɛ ban nka sunkalo in na ale fana a n'a wusulan n'i nana i bɛna a sɔrɔ kuluba an bolo so kɔnɔ yan ni ala sɔnna a ma a bɛ kɛ cɛ la a bɛ kɛ muso la ale kɔni a tɛ tɛmɛ bidɔn hakɛ damadama kan a bɛna mɛn a n'a banna fo ka taa se san wɛrɛ sunkalo masa sun an da tɛna se ka to a la wa baara tɛna se ka kɛ bilen laji numéro de téléphone 60 22 65 22 60 22 65 22 orange 74 45 54 33 74 45 54 33 laji n'i ye weleli kɛ nin na inshallah an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan sisan ɔ an bɛ yɔrɔ indication di mɔgɔw ma ni ala ka jɛ n ko kuluba commune 3 don mali palais présidentiel bɛ quartier min na o de ye kuluba ye kuluba ye commune 3 ye sira fila don kelen bɛ yen n'i bɛ na warabafilɛso sira fɛ walima n'i bɛna tomikɔrɔbugu garidikan kɔfɛ sira fɛ n'i kɔni donna kuluba kɔnɔ kɔni ka ɲininkali kɛ ko bagadaji musa ka du silamɛ ɲumanw bɛ u b'i dɛmɛ ka yɔrɔ yira i la an bɛ u fo ka kulubakaw fo ni ala faama ka jɛ u ka garibukɛ n'u denkɛ don bagadaji musaka cam ɔ laji ni ala ka jɛ ye bɛɛ k'i jija ka weleli kɛ i bɛna yɔrɔ in kibaruya sɔrɔ laji anw ko jugu tɛ maa la dugumakolo kɔ kan ko bana de ye maa jugu ye laji kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ bilahi ni maa ni ka kɛnɛ i bɛ ɲɛnamaya diyabɔ nka laji dugukolo kɔ bɛ anw fɛ mali la yan bana dɔ bɛ min kɛlen bɛ sababu ye ka mɔgɔ caman sɛgɛn bi yala i b'o dɔn wa laji furudimi man ɲi furudimi de ye bana ye a juguman bɛ mɔgɔ caman na a juguman n'a juguyayara ale bɛ taa kɛ bana de a bɛ taa transforme n'o ye k'a bayɛlɛma a bɛ taa kɛ bana ye min tɔgɔ ko emoroyidi o y'a nansara tɔgɔ ye bamanankan de ye koko dɔw fana ko a ma ko bokun bɔ laji koko man ɲi n'i bɛ siran kɔnɔna baara ɲɛ siran koko bana ɲɛ n'a jiginn'i kɔnɔ dɔrɔn ni bɛ ko a ma dɔrɔn a bɛ mako sa laji koko de ye bana ye bana min n'a cɛ ka jugu o ye cɛ juguyaya dan ye a bɛ kɔnɔja bila mɔgɔ caman na dɔw bɛ u bɛ se ka tile kelen tile fila tile saba kɛ u tɛ ɲɛgɛnna taga lasɔrɔ laji o man ɲi laji kokobana bɛ maa caman na dugumakolo kɔ kan mali kɔnɔ yan i b'a jateminɛ koko yɛrɛ bana jumɛn a bɛ teli ka jɔn de sɔrɔ maa min bɛ s'a fɔ a bɛ to k'i sigi a ka baara ye sigili baara ye koko ka teli k'o tigi minɛ walima maa min bɛ yen i b'a sɔrɔ sofɛri don wali tayɛri don walima tuma bɛɛ a bɛ sigi laji ni koko yɛrɛ b'i la e b'a dɔn cogo di ko ni bana in b'i la pour que ka se k'a kunbɛn sabu n'i y'a mɛn i bɛ bana furakɛ f'i k'i ka bana yɛrɛ kalite dɔn i b'a ye dɔw bɛ yen koko bɛ na nasira caman fɛ nka nasira dɔ bɛ sentigɛ kɔnɔna kalaya a b'o bila mɔgɔ caman na i sigilen i bɛ to k'i sentigɛ kɔnɔna ye a bɛ sofe a bɛ kɛ komi i sen bɛ tasuma kan f'i bɛ to k'i sen kɔnɔna lajɛ n'a sɔrɔ a tɛ fɛn kalaman dɔ kan laji o ye koko tamasiɲɛ de o y'a nasira de ye a dɔw bɛ yen a signe de ye o ye a bɛ dɔn o de la ko koko b'i la walima i b'a ye k'a daminɛ i sen fasa fo i tɔn walahi nin bɛɛ bɛ to ka minɛ ka ja i fari bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma hali wulili tuma dɔw ka bɔ i sigilan kan i bɛ dekuraje o b'a sɔrɔ farikolo bɛ ka ɲini ka dɛsɛ bana in de don a ka baara don dɛ laji o kɔfɛ i bɛna a ye ni koko bana nana k'a bɛ jigin kɔnɔ a bɛ na kunkolo la n'a nana kunkolo la a bɛna kunkolodimi gɛlɛn se i ma i b'a ye tuma bɛɛ kunkolodimi gɛlɛn bɛ to ka bali ka cun i kan k'i minɛ i kunkolo bɛ kɛ kuma dɔw komi a ka ci koko man ɲi dɛ ɔ o caman bɛ wolo mun na hakiliɲagami ala k'an kisi o ma a bɛna jigin i kɔnɔ n'a jiginna i ɲɛkisɛ la a bɛna kɛ sababu a bɛ jouer i ɲɛ kan kojugu a bɛna jouer i ɲɛ kan i ɲɛji bɛ to ka bɔ ɲɛkisɛ bɛ minɛ tuma dɔw ka bilen wa i b'i kɔlɔsi o la n'i m'i kɔlɔsi o la o bɛ taa kɛ sababu ye ka bugun se ka da i ɲɛ la ni bugun dara i ɲɛ la i tɛ yɔrɔ jan ye dɛ ɔ o laban bɛna wolo ɲɛkisɛ tiɲɛni de la o man ɲi ɔ i b'a ye ni bana in nana jigin i kɔnɔ laji i bɛ to k'i kɔnɔ mankan mɛn kururu kɔnɔ bɛ to ka mankan bɔ i sigilen i bɛ to ka kɔnɔbara mankan mɛn ten i kɔnɔ bɛ to ka mankan dɔ bɔ i bɛ hakɛto a bɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ k'i bɛ ka banakɔtaa de kɛ wala i bɛ fiɲɛ bila la ka sɔrɔ o tɛ kɔnɔbara mankan don n'i sigira jama cɛla dɔrɔn ale kɔnɔ mankan bɛ bɔ i kɔnɔ ten kɔnɔ bɛ mankan bɔ kuru laji o bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la kan'i sigi bilen dɛ ee o de ye bana in yɛrɛ setɔ ye a gɛlɛyama yɔrɔ ma min na bɛ kɛ kɔnɔfɛnw ɲimi k'a tiɲɛ o man ɲi dɛ nin bɛ kɛ mɔgɔ joli bi n'a sigilen don a bɛ k'a négliger o caman de b'i to ten dɔrɔn bana dɔ b'u minɛ u bɛ sa laji late afantu tubabubu ko ten dɛ laji i b'a ye ni bana in nana jigin mɔgɔ kɔnɔ a bɛna kuru to i kɔnɔ i kɔnɔ bɛ funu i kɔnɔ de bɛ funu i kɔnɔ min bɛ funu a bɛna kɛ i komi fɛn dɔ don ka sɔrɔ kuru de bɛ i yɛrɛ kɔnɔ walahi kuru belebele a b'a bila i kɔnɔ a bɛna bɔ o la a bɛna kɛ sababu ye i kɔnɔ k'a minɛ k'a ja ka ɲi i bɛ tile kelen kɛ i bɛ taa ɲɛgɛn i tɛ se ka taa ɲɛgɛnnataga la tile fila i tɛ se ka taa banakɔtaga la i bɛ wuli cogo min na k'i bɛ taa ɲɛgɛn na i bɛ don cogo min i bɛ bɔ ten i tɛ banakɔtaa sɔrɔ o ye hɛrɛ ye mɔgɔ ma bon laji mɔgɔ ka tile kelen tile fila kɛ ka sɔrɔ i ma taa ɲɛgɛn na o dabila dɛ kana sɔn tile sabanan ka dafa k'i to ten dɛ n k'o bɛ wolo bana de la banakɔtaa kɛli kun ye mun ye ka nɔgɔ bɔ i kɔnɔ kɔnɔbara ka lafiya nka n'a fɔra tile kelen mumɛ kɔnɔ tɛ lafiya tile fila mumɛ kɔnɔ tɛ lafiya ɔ e yɛrɛ k'i sigi n kalanna n ma kalan t'a la o bɛ taa wolo mun na n k'o fana bɛ wolo banakisɛ wɛrɛw de fana la i kɔnɔ o de la kokobana juguman bɛ taa kɛ sababu ye a bɛ kɔnɔja bila dɔw la o kɔnɔja in n'o y'a sɔrɔ i ye cɛ de o de bɛ juguya i la a bɛ taa kɛ sababu ye a bɛna pression k'i ka kulusijala kan aw bɛ hakɛto n'o ye cɛya ye a bɛna faiblesse impuissance sexuelle a bɛna o jugumanba bila i la kulusijala a bɛ kɔmanse a bɛ fanga bila dɔɔni dɔɔni dilan na teliyali b'i sɔrɔ e yɛrɛ tɛ satisfait tuma si i ni furumuso o bɛɛ la a bɛ bɔ o la e bɛna a ye sɔmi yɛrɛ la tuma min o y'a sɔrɔ kulusijala ye fanga bila a y'i fanga kɔni i bɛ fanga ɲini i t'o sɔrɔ bilen dɛ ɔ a bɛna b'o la o y'a kɛlen ka bana wɛrɛ bila min ko tɛ kelen dɛ a bɛna b'o la mɔgɔ dɔw bɛ n'a juguyayara dɔrɔn a bɛna kɔfɛtayɔrɔ a bɛna bɔlɔ dɔ bɔ yen ala k'an kisi laji an bɛ dugawu kɛ ko ko ala k'an kisi a ma walahi ne bɛ ka bana min fɔ ne b'a dɔn bana min don an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi ka bɔ a ma o de kama n'a juguyayara mɔgɔ caman na laji a bɛ kɛ sababu hali u sen k'a to tagama bɛ gɛlɛya u bolo k'i sen fila ta ka taama o bɛ gɛlɛya o de kama caman bɛ u b'u sigi so kɔnɔ u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ mɔgɔ de bɛ ɲɛw ma k'u ka fɛn bɛɛ kɛ o tɛ ɲɛnamaya nege bɔ i la o t'i ka ɲɛnamaya don ni kala na laji bana in ma ɲi kana bana in nege minɛ dɛ ni i kɛ o kɛ ka koko koko bana tɔgɔ mɛn i tulo la a fɔ ala k'i kisi ka bɔ a ma ɔ laji de bɛ mɔgɔ caman na minnu sigilen don k'a ye u yɛrɛ la k'a neglige wa mun de b'a juguya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɔgɔ min kɔnɔ bɛ ja chaque fois deux jours trois jours kɔnɔja bɛ mɔgɔ min minɛ laji siran o tigi ɲɛ n'o ka koko bana wulila don o don a bɛ ko o ko la a b'o bɛɛ dabila o la a bɛ musow fana sɔrɔ muso caman bɛ a bɛ zuye olu ka denko kan fo k'a fɔ a to ten o de kama muso caman bɛ yen aw bɛ hakɛ to ne baw fana explication man nɔgɔ a bɛ kɛ sababu ye hayida n'o ye kalo ye n'o bɛna muso ma ni koko b'i la a bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔdimi gɛlɛn fɔrɔse jugumanba de lase i ma fo dɔw bɛ kasi u ka kɔnɔdimi bolo ani kunkolodimi gɛlɛn e b'o de santi yɛrɛ la tuma caman aw bɛ hakɛ to hayida yɛrɛ n'o ye kalo ye o dɔw caman bɛ yen n'olu bɛ na o ɲɛ fin de bɛ se i ma tuma dɔw a bɛ na ni lahalayaw ye minnu cɛ man ɲi ɔ o caman bɛ taa wolo bana wɛrɛ de la min bɛ wele ko nɛminɛpo n'a nansara tɔgɔ ye ko infection ɔ o min filɛ nin ye o de bɛ kɛ sababu ye ka ji jɛman bɔ se muso caman ma ɔ nin bana in bolofara dɔ don koko ka baara don nɛminɛpo min filɛ o de bɛ kɛ sababu ye muso caman bɛ ka dilan tiɲɛ u bolo n'u furucɛ tuma o tuma cɛ mana a ɲini ani furucɛ suna ni farida la a ye a nege foyi t'ale minɛ a bɛ cogo sugu bɛɛ kɛ cɛ kana s'a ma k'a sɔrɔ degun de bɛ muso yɛrɛ kan a sago tɛ laji nin bana dɔw ma to ka ɲɛfɔ ta a man ɲi i b'a ye maa caman bɛ yen ni muso caman bɛ yen a kɛlen bɛ sababu ye a zuye u ka denko kan u tɛ se ka kɔnɔbara sigi ni min taara kɔnɔ in bɛ tiɲɛ ni gɛlɛya ma ɲi dɛ laji n'an ko an bɛ ni bana in explication fɔ an bɛ sɛgɛn yan bi o la ni bana in bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a ye wuli k'aw jɔ a k'a furakɛ a kana a ye aw yɛrɛ la k'a négliger muso fara cɛ kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan kɔnɔja kana i yɛrɛ la k'a négliger kɔnɔja banbali bɛ taa wolo bana wɛrɛw de la e yɛrɛ sigilen tɛ ni minnu ye wala a bɛ se ka bɔ ni bolofara wɛrɛw ye e yɛrɛ mana ni minnu ye o kama kɔnɔnabana yɛrɛ laji bɛ na hadamaden ma kɔnɔbara tɛ ko min ka surun kɔnɔbara ko la o de ye banakɔtaa ye n'a fɔra e t'o sɔrɔ i ka kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ laji ni ala faama ka jɛ ye ni ala ye sini dugu ɲuman jɛ bɛɛ k'i jija ka na kuluba kuluba ye commune trois ye mali palais n'o ye présidentiel palais bɛ quartier min o de ye kuluba ye kuluba nasira teliman n'i bɛ na duguma sira don i bɛ na an ka so n bɛ sɔrɔ yen nɔ de bagadaji musa ca don n y'o f'i ye mali bɛɛ n tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ka daminɛ dugu mana jɛ fo ka se su ma n bɛ kɛ kuluba yan de ye mɔgɔ sunkalo in kɔnɔ baara bɛɛ bɛ ka kɛ yan de ye baara in bɛɛ bɛ ka kɛ walima i bɛ weleli kɛ ni yɔrɔ ninnu ka jan an bɛ fura ninnu ta mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ taa d'i ma ni n'u bɛnna ka muruuru tasitigiw caman b'an ka da la yan a bɛ taa ka taa d'i ma fo i siso kɔnɔ n'a sera i ma i b'an wele an b'a kɛcogo f'i ye yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan walima ni nali ka di i yɛrɛ de i bɛ mun kɛ i bɛ na duguma sira fɛ n'i ye bolomafɛntigi ta i b'a fɔ a ye k'i bɛ ka na kuluba n'aw kɔni donna kuluba dɔrɔn a fɔ bagadaji musa ka du u bɛ yɔrɔ jira i la yɔrɔ dogolen tɛ ni ala ka jɛ walima maa min fana bɛ yen k'i bɛ ka na kuluba ɔ i bɛ mun de kɛ gabrili ture Dɔgɔtɔrɔsoba bɛ mɔgɔ caman ɲɛ la gabrili ture a mobili bɛ jɔ yen n'i sera gabrili ture yɔrɔ la urgence yɛrɛ fan fɛ ɔ i kinibolo yanfan fɛ sotarama minnu bɛ jɔ olu de kuluba sotaramaw ye n'i sera olu kɛrɛfɛ dɔrɔn a fɔ parantikɛ walima sofɛrikɛ k'i bɛ ka na bagadaji musa fɛ yen ni ala ka jɛ a bɛ na nin wa b'i jigin fo da la i bɛ na fura ninnu ta i bɛ bɔ sunkalo don ni bi cɛ mɔgɔ minnu nana fura ta n bɛ dugawu k'u ye ala ka kɛnɛya d'u ma u tulo b'an na sisan sisan wa u ka dannaya de y'a to u sera yan maa min fana bɛ yen k'i ka sababu b'an bolo ala k'a to i ka wuli k'i jɔ teliya la ka na wa bɛɛ k'i teliya k'a fɔ i b'a bila ka don wɛrɛ kɔnɔ an y'o de fɔ sanuko o de ye mɔgɔ caman sɔrɔ fura ban ma ɔ fɛnw tɛ k'a sigilen don an kɛlen don k'an sigi a kama abada laadada la kelen don cɛkɔrɔba ka sira kan a kun dɔw yan ka tf ni di mali tɛ sɔ san tɛ

bi naani ani duuru bi duuru ani naani bi saba ani saba soixante quatorze quarante cinq cinquante quatre trente trois ɔ ni ala ka jɛ lajɛ an bɛ bi ta in ɲɔngiri yan an b'a dugawu ɲini silamɛw fɛ u ka dugawu k'an ye wa an y'olu ka dugawu bɛ maaw ye ni ala ka jɛ ye n bɛ foli se maliyɛn bɛɛ ma ka foli se kanubagaw ma k'an ka ni jamana kɔnɔmaaw fo